chuma dainséarach air seo. Más féidir leis teagmháil a dh'fháilt leis an liathróid arís, tá seilbh fós aige agus an ceann san seolta isteach aige agus, bhuel, cóngarach ansan don trasnán ach cuireadh thairis an tuiscint anso againn go ní bheidh, ní dóigh liom go mbeidh, mar tá an ceann san glanta amach arís ach thairis an trasnán tá seans acu scór a dh'fháilt. Bhuel, beidh an brat bán amach in airde agus an ceann san aimsithe. Mahony agus arís ag líne á ghannadh anois, Donncha Carroll, captaen an fhoireann agus ceann mór scaoilte isteach ansan aige. Bhfuil sé cruinn, beidh sé seo cóngarach don bháide agus thairis an trasnán.

Trasna, isteach i lár baill, beidh seans ar scór aige Loch Garman anseo, an fear atá ag imirt thiar ansan agus uimhir a sé, sin Darragh Ryan, Darragh Ryan captaen, buaite aige Jack Cullen, Loch Garman le teacht isteach sa chluiche anois más féidir leo cúpla scór a dh'fháilt, an ceann san ag féachaint go maith ó bhuel tá. faighte aige fear an Nath Stat, é siúd athá lárnach in gach aon rud do Loch Garman tráthnóna, bhfuil scór eile á dh'fháilt aige, thá an láimh curtha in airde aige Seán O'Brien, Mar tá ceann eile faighte aige siúd, Wickham, Rhys Wickham ag dul isteach arís. Bhí seans ar bháide aige Rhys Wickham, cad a dhéanfaidh sé babhta seo? Pas láimhe isteach i dtreo a pháirtí istigh aige ansan, Jamie Kennedy agus thairis an trasnán, isteach i lár baill arís, na cosantóirí ag titim siar, brú á chur ar an liathróid, Eoin Delaney, Eoin Delaney chun scór a dh'fháilt, brat bán ardaithe aige Eoin Delaney. An méid sin díreach ráite agam, Callum Jones isteach i lár baill, isteach i dtreo fear na pocanna saora, sin Tom Óg Phelan agus cuma ana-shásta ar Tom Óg Phelan mar tá sé curtha thar a ghnách. Cóngarach don taobhlíne arís. Arís Loch Garman le triail rud éigin a chruthú, tá sé faighte ag O'Brien, O'Brien ón dtaobh líne, bhfuil sé cruinn, thá an láimh curtha in airde aige, O'Brien arís, Anna, chaithfidh sé d'oibriú píosa beag níos crua, tá sé faighte aige, Phelan, Phelan, tá sé seo ábalta scóranna a fháilt, beidh seans ar bháide anseo, an ceann san seolta thairis an trasnán, agus níl sé romham, déanta go hiontach ansan aige, Jamie Downey, Jamie Downey ag imeacht isteach anseo, an féidir le Downey scór a fháilt, Downey thairis an trasnán, tá an cluiche seo anois lasta arís, cad é air a sé linn, tá seans aige Seán O'Brien, Seán O'Brien, pas láimhe trasna. Dtí fear lár na páirce Loch Garman agus sin Eoin Whelan, Eoin Whelan thairis an dtrasnán. Tá bád na báid, tá siad beo ábalta báidí a dh'fháilt, Laois, tá ceann amháin aimsithe acu thairis an dtrasnán a bhfuil, bhfuil an bearna laghdaithe, tá! déanta go maith ansan aige LJ Cuddy. Imeartha aige siúd Tom Óg Phelan, tá sé sínte ar an dtalamh, le nóimid in imirt, le nóimid in imirt mar tá an ceann san curtha, á agus cóngarach ansan don dtrasnán ach thairis an dtrasnán an scór deireanach sin Laurence Cloke, Laurence Cloke isteach in áit dainséarach arís bhfuil scór eile i ndán dóibh anseo. Tá sé curtha thairis an trasnán ag Joey Toal. Tá an cluiche seo buaite aiges na cuairteoirí tráthnóna, 0-22 curtha suas aige Loch Garman, 1-15 curtha suas aige Contae Laoise.